Тхыдэм и къудамэр нобэр зэрикӏыу лъабжьи мэхъу, къудамэуи къонэж. Япэм хуэдэу мэщхьэлъэ. Къыпыкӏэу щытари къыпокӏэ, къыкӏэлъыхъу къудамэри епӏ анэм быныр зэрипӏым ещхьыркъабзэу. Нало Заур.
Узыфэмрэ фэбжьымрэ гъэхъужыным фӏыуэ хащӏыкӏыу, хуэӏэкӏуэлъакӏуэу хуэщӏауэ, щӏэпщакӏуэ дауэдапщэхэр, адыгэ ӏэзэхэр зэрыщыӏар къыхощыжыр ди нарт хъищэм, ӏуэрыӏуатэм, тхыдэм, литературэм. Ди хэкум щыхьэщӏа щӏэныгъэлӏхэми абы гу лъамытэу къэнакъым икӏи адыгэ ӏэзэкӏэм, гъэхъужыкӏэм теухуауэ тхыгъэ гъэщӏэгъуэнхэри къагъэнащ. Зэрытщӏэщи, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми и лъабжьэр бзэращ къыщытлъыхъуэр. Адыгэ бзэщӏэныгъэлӏ, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ кандидат Къардэн Мусэдин минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм Адыгэ псалъэ газетым и ӏуэху еплъыкӏэ къытехуащ. Абы етх. Шэч хэлъкъым, лъэпкъым и бзэм лъабжьэ хуэхъуар цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым. щыгъыным, абы и шхыныгъуэхэм, ӏэмэпсымэхэм я лексикэр арауэ зэрыщытым. ӏэпкълъэпкъым ехьэлӏа лексикэр щыбджкӏэ, гу лъумытэу къэбгъанэ хъунукъым лъэпкъым и цӏыхубэ медицинэр. Аитӏур зэкӏэщӏэхыпӏэ ямыӏэу зэпхащ. Сыту жыпӏэмэ, ӏэпкълъэпкъыр зэрызыхэлъыр зымыщӏэр цӏыхум еӏэзэфынукъым. Адыгэхэм я цӏыхубэ медицинэр, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу адрей лъэпкъхэм яйми хуэдэу, иджыри тэмэму джа хъуакъым. Етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и пэхэм адыгэхэм медицинэм хуеджауэ, щӏэныгъэ зыбгъэдэлъу дохутыр зыбжанэ фӏэкӏа яхэмытами, цӏыхухэм еӏэзэфу яӏахэр куэдкӏэ абы ипэкӏэ цӏэрыӏуэ хъуахэт. уӏэгъэр, щӏыфэ узхэр, апхуэдэ адрей узыфэхэр абыхэм зэрагъэхъуж хущхъуэ телъыджэхэр яӏэщ. Псалъэм папщӏэ, нарт эпосым дэӏэбэнщи, языныкъуэхэм къащохъу ар сабийр ирагъэсэн щхьэкӏэ зыхалъхьауэ щытауэ, лӏыгъэ яхэлъын щхьэкӏэ, сэ сщӏэрэ, хабзэ нэгъуэщӏ зэрахьэфын щхьэкӏэ, языныкъуэхэм ар нэкъыфӏэщӏу дунейм и ухуэкӏэр къазэрыщыхъуу щытар къагъэлъэгъуэжуращ жаӏэу. Нэкъыфӏэщӏу щытмэ, а нэкъыфӏэщӏхэр. Дэ, щӏэныгъэ зыбгъэдэлъу зыкъэзылъытэжхэм, къыдгурыӏуакъым иджыри къэс зиӏысыр. Ар къыдгурыӏуауэ щытамэ, псалъэм папщӏэ, Пэкъуэ Нэсрэн Жьакӏэ бгым иреӏулӏри, илъэс къэсыхункӏэ бгъэр къэлъатэурэ и тхьэмщӏыгъур иуӏут, жеӏэ. Медицинэм, щӏэныгъэ медицинэм, Нарт эпосым псалъэм папщӏэ, хуэгъэфэщауэ илъэс минибл хуэдэ и ныбжьу къалъытэри, хуэгъэфэщауэ жызоӏэ иджыри. Щӏэныгъэ медицинэм ар илъэс мин бжыгъэ дэкӏа нэужькӏэщ къыщыгурыӏуар тхьэмбылыр езыр-езыру зэрыкӏыжыр. Нтӏэ, дэнэ мобыхэм ар къащыгурыӏуар апхуэдэу зэрыщытыр? Ауэ е мыпхуэдэущ, е мыдрейм хуэдэущ жызмыӏэуэ, цӏыхум и лъэныкъуэкӏэ сыбгъэдыхьэнщи, цӏыхум Сыт щыгъуэ ар къыщыгурыӏуар? Мыпхуэдизу щӏэныгъэ иджыпсту щекӏуэкӏыу къалъытэ лӏэщӏыгъуэм ар къызэрыгурыӏуэрэ куэд мыщӏауэ щытмэ. Аращи, зы къупхъэ гуэрым занщӏэу уизагъэу а зы лъэныкъуэмкӏэ фӏэкӏ уемыгупсысу щытмэ, ӏуэхум и пэжыпӏэр зэи пхузыхэгъэкӏынукъым, лъэныкъуэ зыбжанэкӏэ абы уемыплъу щытмэ. Уеблэмэ нобэр къыздэсым, бзэм и къежьэкӏа хъуам щӏэныгъэлӏхэр зытехуэу зы еплъ щӏэныгъэлӏхэм зытехуэу зы еплъыкӏи къагъэлъагъуэкъым. Зэрагъэхьэзыр ӏэмалхэм адэм къуэр иригъасэу етх Бларамберг. Пэжщ, адэм и къуэр игъасэрт, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ цӏыхум еӏэзэу, псом хуэмыдэу къупщхьэ къутар зыгъэхъужу щытар цӏыхухэрщ. Цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым фӏыуэ хамыщӏыкӏыу адыгэхэм къагъэсэбэпыфынутэкъым къупщхьэ къутар ирагъэхъужыну мэл е бжэн укӏагъащӏэм и фэр. Фэр къупщхьэм быдэу къешэкӏауэ кӏэрагъэгъухьырт къутапӏэр мыхъеин папщӏэ. Ар къагъэсэбэпырт иджыри къагъэсэбэп сабийм и лъакъуэ ӏушэр щагъэхъужкӏи. Медицинэ щӏэныгъэм къупщхьэ къутапӏэхэр яшхэу къыщрагъэжьар минрэ щийрэ плӏыщӏрэ блы гъэрщ. Минрэ щийрэ тхущӏрэ тӏу гъэм Пирогов япэ дыдэу къутапӏэхэр шхэпскӏэ ишхэу щӏидзащ. Минрэ щийрэ хыщӏрэ тху гъэм абы итхыгъащ. Бгырыс ӏэзэхэм уӏэгъэ хъуа ӏэ лъакъуэхэр пахыркъым, атӏэ ягъэхъуж Икӏи апхуэдэхэм илӏыкӏ куэд къахэкӏыркъым. Абы ипэкӏэ езы Пирогов дыди уӏэгъэ хьэлъэ зытелъ сэкъэтышхуэ зыгъуэта ӏэ лъакъуэхэр пиупщӏу зэрыщытар. Адыгэхэр цӏыхум зэреӏэзэфу щытахэм кӏыхьу и гугъу пхуэщӏынущ, абы наӏуэу къегъэлъагъуэ адыгэхэм цӏыху ӏэпкълъэпкъым и зэхэлъыкӏэм фӏыуэ хащӏыкӏыу зэрыщытар.
Гъэсэныгъэр хэлъу, щӏэныгъэм ар епхыжауэ, дауэ зэрызригъэзэхуар лъэпкъым зы щӏэныгъэ гуэр езым щӏэныгъэ куу гуэр имыӏауэ щытмэ. Аращи, узыншагъэ и лъэныкъуэкӏи апхуэдэ къабзэщ. Псалъэм папщӏэ, шхэпсыр, гипсыр адыгэм къримыгъэжьа щхьэкӏэ, абы и пӏэ иригъэувэф имыӏауэ аракъым. Зы илъэс тӏощӏ Хуэдэ хъуми аращ иджыри, иужьу ар къагъэсэбэпауэ зэрыслъагъурэ, мэл яукӏагъащӏэм и фэ, цыр пӏэщӏа лъахъшабзу техауэ, псалъэм папщӏэ къыщагъэсэбэпу щытар сабийм и лъакъуэ ӏушыу дунейм къытехьауэ щытмэ, мэлыфэр абы кърашэкӏти, фэр гъухукӏэ зызыхуешэ. Абы зызыхуишурэ мо сабийм и лъакъуэ иджыри къупщхьэ мыхъуа хъыщтыр абы еузэхуж. Шхэпси нэгъуэщӏу хуэмейуэ, е псалъэм папщӏэ, доктор ӏэзэ Пирогов жыхуаӏэм зауэм ӏуту зауэлӏ зи ӏэ зи лъакъуэ уӏэгъэ хъуахэм яйр пиупщӏу щыта. Куэду игъэхъужыну еужь имыту, ауэ мыдей адыгэхэр жысӏынуи сыхуейкъым, литературэм сэ сызэрырихьэлӏамкӏэ бгырысхэм жеӏэ. Бгырысхэм ауэдэ уӏэгъэ зытелъ ӏэ лъакъуэр занщӏэу памыупщӏу, атӏэ ягъэхъужыну еужь зэритыр къыщищӏэм щыгъуэ, езыри абы, езыми ауэдэу занщӏэу пыупщӏынри щигъэтыжри, зэригъэхъужын ӏэмал зэрихуэу щӏидзащ. Аращи, дэтхэнэ зыми езым и лъэпкъми, езым и тхыдэр, езым и бзэр фӏыуэ елъагъуж, дауикӏи, адыгэр мыпхуэдэу лӏыгъэ хэлъу щытащ щыжытӏэм дей къыдгурыӏуэн хуей, лӏыгъэншэу зы лъэпкъми зыкъызэримылъытэжыр. Е адыгэр дахэу узыншэрэ, мыпхуэдэ гуэрхэр бгъэдэлъу щытащ щыжытӏэм дей, зыми ӏейуэ зыкъызэримылъытэжыр къыдгурыӏуэн хуейщ. Ауэ мыр дэ ди тхыдэщи, дэ ди бзэщи, ахэр дэ абы гулъытэ хуэзыщӏыжын хуейр дэращ.
Щӏэпщакӏуэм, Ӏэзэм, ӏэзакӏуэм теухуауэ щыӏэ еплъыкӏэхэр а дауэдапщэм хуэгъэзауэ тхыгъэ ди деж къэсахэм мащӏэу щыгъуазэ зыхуэтщӏынщ.
Ар адыгэ хабзэ, адыгэр ӏэзакӏуэ, ӏэзэу зэрыщытам теухуа ӏуэхущ. Ауэ зэрыцӏалэ ӏей, емынэ, тало къыщежьам щыгъуэкӏэ ари фӏэщхъуныгъэм пыщӏауэ щӏэкӏынщ. Адыгэхэм псым пэгъунэгъуу Джабэ им джабэр щӏатӏыкӏт аби, мыбыкӏи дэтӏыкӏауэ, мыбыкӏэ щӏыдэтӏыкӏауэ жи, датӏыкӏт аби. Абы датӏыкӏам и кӏуэцӏым дей къратӏыкӏыжти, гуэрцэ мафӏэ иращӏыхьт. Абы чий тралъхьэт, бжэгъу тралъхьэт, чий тралъхьэжти, цӏыху ӏэщ имыхуэн щхьэкӏэ и щхьэ трапӏэжти, а чийм-тӏэ ӏугъуэрэ пхокӏ. Мис а емынэ талор абы игъэкӏуэд я гугъэжу адыгэм цӏыхур абыкӏэ щӏагъэпщу щытащи. Щӏэпщ! Щӏэпщын! Ярэби-тӏэ, щӏэпщакӏуэ, уэ укъыщӏэкӏуа псалъэр арагъэну къежьапӏэр къыбгурыӏуэрэ? Щӏэпщын!
Абыкӏэ щӏапщэ! жыхуиӏэр ара зращӏэкӏыу щытар, пӏэм хэлъ сымаджэращ, ауэ Пӏэм хэлъ дэтхэнэ сымаджэми иращӏэкӏтэкъым ар. Ар зыхуащӏыр фэбжьщ, фэбжьышхуэ зытехуа, е уӏэгъэ телъу, е сэ сщӏэрэ, е къупщхьэ къутауэ. Апхуэдэхэрат. Ахъумэ уз къекӏуэкӏ псалъэм щхьэкӏэ пыху-сыхум ириудауэ пӏэм хэлъым, абы щӏэпщакӏуэ техуэртэкъым. Е сэ сщӏэрэ? И ныбжь, зылӏ и ныбжь къигъэщӏауэ жьыгъэ къеузу пӏэм хэлъым абыикӏ къытехуэртэкъым. Ар къызтехуэр зи къару илъыгъуэу пӏэм хэхуэн хуей хъуа фэбжькӏэ. Пӏэм хэ хэлъын хуей хъуарат. Абы къинэмыщӏу уз къекӏуэкӏыу зы закъуэщ ар зэращӏэкӏыу щытар, фэрэкӏым. Фэрэкӏыр езыр узыфэ бзаджэти, къелым нэхърэ ихьыр нэхъыбэу пӏэрэ жыпӏэну. Арауэ къыщӏэкӏынщ ар а фэбжьым щӏыпалъытарикӏ. Иджы сыт щӏэпщакӏуэр щащӏу щытар, сэ зэрысщӏэмкӏэ? Псалъэм и хьэтыркӏэ, нтӏэ адыгэр и гъащӏэр ӏэщэм пыщӏауэ, шыбгым ису щэ, пщыхьэм къикӏухьу щытаӏэ, пщыкӏэу ар я гъусэу. Ежьэрэ мазэ мазитӏ щыкӏэ къэту. Хэт уӏэгъэ мэхъу, къыбгурыӏуа, хэт шэ къытохуэ. Шэ зи щӏыбым къытехуа адыгэм щӏэ зэуакӏуэ кӏуам щӏэпщакӏуэ хуащӏу щытакъым, жи. Сыт щхьэкӏэ? Бийм уи щӏыб хуэбгъэзащ, ари хуащӏтэкъым, жи. Ауэ а уӏэгъэшхуэ зытелъым зы зи къупщхьэ къутам тӏу нэхъыбэу арат, зи къупщхьэ къута шэ зытехуа, уӏэгъэ зытехуа. Сэ зылъэӏэса, мис абы щӏэпщакӏуэ хуащӏу щытар. А щӏэпщакӏуэ мис ахуэдэу щэ къыщыкӏуам де а зи къупщхьэ къутар щӏащӏэу сытыр, и Къупщхьэ къутар яшха нэужьщэ, яшха нэужь ар джэдыкӏэ, джэдыкӏэпс зэрашхыу щытар. Джэдыкӏэпс пхэлъэфт хъыдан хьэжыгъэ и гъусэу-тӏэ. Иджы ар къэмыщтэн щхьэкӏэщэ жэщым Щӏэпщакӏуэ ящӏу щыта? Иджы абы щӏэпщакӏуэ хэт зыхуэсыр? Хьэблэ щӏалэ, хьэблэ хъыджэбз, лӏыжьи къыщыкӏуэ щыӏэт, фӏы дыдэу сощӏэж. Итӏанэ хъыбар дахэ жызыӏыф, хъыбар дахэ зыщӏэ, псом хуэмыдэу ящхьэжыр. Гушыӏэ дахэ зыхэлъырат. Гушыӏэ. Гушыӏэ, гушыӏэр езыр щыгъупщэжакӏэ адыгэм гушыӏэр тхьэшхуэ и щӏасэщ адыгэ псалъэжьым. Къэбгурыӏуэ. Гушыӏэ дахэр псалъэ шэрыуэ къызыжьэдэлъэт.
Нэтыным чэнджэщэгъу тхуэхъуа джэрэз гупым зэхуихьэса лэжьыгъэм къыщыхьащ. Адыгэ ӏэзакӏуэ цӏэрыӏуэхэм сыт щыгъуи пшынауэ ӏэзэ, уэрэдкӏэ фӏыуэ, я гъусэу къыздрашэкӏырт. ӏэзакӏуэм и ӏэр итхьэщӏу сымаджэм еплърэ узым ещӏапхъэр игъэнэхуа нэужь, хъуэхъукӏэ иублэрт, Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! Анэдолэ! Дыщэ къуэладжэ, псынщӏэ теӏуэ, фӏы теӏуатэ! ӏэ ижьымкӏэ дыгъэублэ, ӏэ сэмэгумкӏэ дыгъэух! жиӏэрти. Зэрыхъуахъуэу пшынауэм зыхуигъазэрти, сымаджэм и узыфэм и фэбжьым елъытакӏэ, уэрэд къеуэ жиӏэрти, уӏэгъэмэ, лыс илъхьэ уэрэд, къупщхьэ къутамэ, къупщхьэ зауэ уэрэд, шэ хэлъмэ, шэхэх уэрэд къригъауэрт. Хъуэхъур, пшыналъэр, уэрэдыфэ зэщӏэлъыр щабэу щызэщӏэувэкӏэ щытхэр щым хъурт, сымаджэм и дежкӏэ апхуэдизкӏэ гупсэхути, псэм зыдищӏт, ӏурих хуэдэу хъурти, и нэхэр зэтрипӏэрт. Итӏанэт ӏэзэр ӏуэхум щыпэрыхьэр. Атӏэ апхуэдэ ӏэзэ ӏэзакӏуэ гъэщӏэгъуэнхэм ӏэнэ хуагъэувынтэкъэ? ӏэзакӏуэ ӏэнэ жаӏэрти, сымаджэр зейм лъэкӏ къимыгъанэу ӏэзэри пшынауэри, мыдрейуэ и гъусэхэри ирагъафэрт, ирагъашхэрт.
Щӏэпщакӏуэр, щӏапщэр махуэу ящӏтэкъым, жэщырат щащӏыр. Абы и щхьэусыгъуэр сыт жыпӏэу щытмэ, Иджыри цӏыхум я нэхъыбэм зэралъытэмкӏэ, жэщым деж дэтхэнэ узри нэхъ къохъей. Япэм зэрыжаӏэу щытамкӏэ, а узыр къыщӏэхъейр жэщыр кӏыфӏыгъэр, ар бзаджэнаджэм и Къежьэгъуэщ, жаӏэри, бзаджэнаджэр нэхъ къытогушхуэри къытогуплӏэ, жыӏэу арат. Жэщым цӏыхур куэду къакӏуэу щытмэ, а унэ кӏуэцӏым дэрэуэрэшхуэ щӏэтым, джэгу щӏэтым, бзаджэнаджэр абы ӏуигъэщтын хуейуэ, ар щӏапщэм и зы къалэным щыщт. Дауи, дэ иджыпсту къызэрыдгурыӏуэмкӏэ, цӏыху къыщыкӏуэм деж, цӏыху унэм щыщӏэсым деж сымаджэри, дауи нтӏэ нэхъ тоу. Сыт хуэдэу узыр къемызауэми, мыбыхэм гулъытэ хуищӏын хуей мэхъури, хуэм-хуэмурэ и узыр Нэхъ ӏэщӏогъупщыкӏ пкърымыкӏыпэу щытми. Ауэ щӏапщэм и къалэныр ауэ сытми тегъэун къудейратэкъым. Зэрыжысӏауэ бзаджэнаджэр ӏугъэщтынрикӏ абы щыщт. Абы нэмыщӏу абы мыс езы цӏыхум я нэгури, езыхэми я нэгур нэхъ зиужьырт, мори адкӏэ емыӏэу мыдкӏэ нэхъ къригъаӏэрт а сымаджэри.
Ахуэдэ цӏыхур зыгъэдыхьэшхыф нэхъ япэ драгъэблагъэу щыта. Къызэрыджэгуу щытар сыт? Шыкӏэ пшынэ, къамыл, мис тӏури мыдей фӏэлъщ, пхъэцӏычым щабабзу еуэу. Къыбгурыӏуэ, бжьамийм и макъыр цӏыкӏущ. Шыкӏэ пшынэм шыкӏэрат къызыха, и макъыр цӏыкӏунитӏэ. Ахуэдэ Пшыналъэ ӏэмэпсымэхэмкӏэ нэхъ зы пэшым щӏэӏукӏыну. Гуп зыгъэгуп жыхуиӏэм хуэдэу-щэ, джэгуакӏуэфӏ къыщрихьэлӏам дей псорикӏ абы ещӏэкӏа хъурт. Абы къинэмыщӏыжу, псалъэм щхьэкӏэ мо пӏэм хэлъым и уӏэгъэм еплъын хуейми, е а сыхьэтым шэ хэлъу къыхэхын хуейми, и къупщхьэр къутауэ зэгъэзэхуэн хуейуэ, зыщӏэшхэн хуейми е зыщӏашхауэ хъужу пӏэрэ-мыхъужу пӏэрэ жыӏэу еплъын хуейми, ӏэзэ абы кърихьэлӏэрт, ӏэзэри абы еплъырт. Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, щӏапщэр зыбжанэурэ зэхэлъщ. Абдежым уэрэди щыжаӏэрт икӏи джэгуи джэгуи зыхаублэти, джэгушхуи ящӏырт. Абы къинэмыщӏу езыхэри зэдэджэгужырт. Ауэ джэгу жыхуэтӏэм къафэ уэрэд зыкъом зыщӏэту къокӏыр, ауэ зэдэджэгужырт. Псалъэм щхьэкӏэ къуажэхь зэдэджэгу сыту. Абы моуэ-щэ нэхъ зэмылӏэужьыгъуэ ӏуэху ирищӏт.
Щӏэпщакӏуэ щызэхыхьэу щытар пщыхьэщхьэрщ, сымаджэр ямыгъэжейуэ трагъэурт. Жей куум хэту уӏэгъэр, къупщхьэ къутар игъэхъейуэ е емыкӏуэн папщӏэ. Махуэрат сымаджэр хуиту щыжейр, абы щыгъуэми дэгызэ хъыджэбзхэр кӏэлъыплъ зэпытт. Мыпхуэдэ дауэдапщэхэм хьэблэ, ныбжьэгъу, благъэ щӏалэгъуалэхэр зэхуэсырти, гушыӏэхэу, нэгузыужьу, уэрэд жаӏэрэ къафэхэу зэхэтхэрт. Джэгукӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэри къыщекӏуэкӏхэрт, абыхэм ящыщщ мастащэ, ӏэгуауэ, нэхьэху, шэттӏыс, джэдрэ адакъэрэ, псэлъыхъу, нэгъуэщӏхэри.
Иджы уӏэгъэ зыгъуэ, дауэт адыгэ зэрыӏэзэу щытар? Си нэкӏэ слъэгъуа ӏуэхущ сэ ахуэдэ. Адыгэм удз лӏэужьыгъуэ диӏэщ, лыс жери. А уӏэгъэр къигъэкъабзэт, абы ар ӏей дыдэ шыгъушыпскӏэ къигъэкъабзэт. Къигъэкъэбза нэужь уӏэгъэ къэзыӏукӏам лыс ирилъхьэт. Лыс. А ӏей хъуар. Нджы абы емыкӏу къысхуэвмыщӏ а псалъэр фӏым жыпӏэну. Шын жери щыӏэт. Шын хъут. А шын хъуар лыр ефэкӏ. фыт лыр. Ар мыфын щхьэкӏэ лыс иралъхьэт а уӏэгъэ хъуам. Уӏэгъэ зытелъыр-тӏэ мэӏуэщхъу сэ сщӏэрэ е псалъэм и хьэтыркӏэ плъыржьэр мэхъу, температурэ жыхуаӏэрэ плъыржьэр. Нджы абы гъуэщэ удзыр и хущхъуэр. Ди нанэ мес и сурэт моде тетщ. Ди нанэ-щэ, Хьэупэ Зурят, дэ нанэ дызэреджэр. Удзыр гъэгъэн щӏидза нэужь, мис мыде къэп тӏэкӏуитӏ абыкӏи-мыбыкӏи едзэкӏауэ, ар удзыр щыгъагъэр пщӏэн хуей, а удзыр зи хущхъуэр пщӏэн хуей. Мо къэсщӏэж, мо си ӏэр иубыдщ, а си щӏал, а жиӏэт сэ щхьэкӏэ, а си щӏал, сэ е сигъэфӏэн сэ, абы утемыувэ, мыр гъуэщэ удз, жери абы зэмытӏэу къызжиӏэ. Ар зи, ар зиӏысыр сэ сщӏэ. Ныджы ар опиум жаӏэри зыгуэр йофэр иджысту. Мис ар ара? Ар игъавэти-щэ, а плъыржьэр хъуа мыстыр-щэ, Температурэ жыхуэтӏэ плъыржьэрыр щхьэщихын щхьэкӏэ гъуэщэ удз нанэ игъэвауэ слъэгъуащ. Зи ныбжьыр илъэсищэм щӏигъуа Джылэхъстэнейм щыщ Хьэпэ Уэзырмэс минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тӏу гъэм Мафӏэдз Сэрэбий къыхуиӏуэтэжауэ щытащ и цӏыкӏущхьэ щӏэпщакӏуэм щилъэгъуар. Щӏэпщакӏуэ зыхуащӏ лӏым и куэлыпцӏэм шэ кӏуэцӏрыкӏауэ арат. Зыкъомрэ уӏэгъэм лыс иралъхьэурэ екӏуэкӏагъэнщ. Ауэ лӏым нэхъ къигъэзэным, нэхъыфӏыӏуэ къэхъуным и пӏэкӏэ нэхъри хьэлъэ хъурт. Къелынкӏэ мыгугъэж хъуат. Апхуэдэу щыхъум, ӏэзэфӏ гуэр сымаджэм къыхуашащ. Абы шыкӏэпшынауэ и гъусэт. И ӏэщхьэлъащхьэ дрихьейщ, къабзэу зитхьэщӏри, сымаджэм еплъащ. Итӏанэ шыкӏэпшынауэм жриӏащ къупщхьэ зауэ макъамэм еуэну. Макъамэр апхуэдизкӏэ гупсэхут, псэм зыдищти, щытхэр мамыращ. Сымаджэм и нэхэр зэтрипӏащ, ӏурих хуэдэуи хъуащ. Абдежым ӏэзэм уӏэгъэм ӏулъ лысыр къыӏуичщ, еӏэри, сымаджэм и куэр лъэныкъуитӏымкӏэ икъузащ. Итӏанэ а пщыхьэщхьэ дыдэм ӏэзэм гъущӏ игъэплъри, уӏэгъэм адэкӏи мыдэкӏи ӏуищӏа лы бзаджэ хъуар ӏуигъэлыкӏащ. А жэщым сымаджэр нэхъ езыгъащ. Псалъэм щхьэкӏэ Къуэджэбэрдыкъуэ Мыхьэмэткӏэ зэджэ зауэлӏ хахуэр уӏэгъэ хъууэ Зыгуэрым и хьэщӏэщым щӏэлъу щӏапщэ щащӏам щыгъуэ джэгуакӏуэхэри кърихьэлӏащ, нэгъуэщӏ цӏыху ӏэгъуэблагъуэм щыӏэхэри кърихьэлӏащ. ӏэзэри къакӏуэри, шэ къыхихащ ӏэзэм. А шэр къыщыхихам щыгъуэ мо хьэлъэ плъыржьэрыр тӏэкӏу нэхъыфӏ къэхъуати, а сыхьэтым нэри пэри ихьэхуу жыхуиӏэм хуэдэу макъамэ дахэ джэгуакӏуэхэр еуащ. Ар абы ипэкӏэ апхуэдэ макъамэ щыӏами щымыӏами зыми ищӏэркъым, ауэ нобэм къызэрысамкӏэ, Къуажэбэрдыкъуэ Мыхьэмэт шэ къыщыхахам хуауса макъамэ жыӏэу аращ, а макъамэ дахэр нобэми зокӏуэр. Абы лъандэрэ илъэс щитӏ нэблэгъащ, ауэ макъамэр кӏуэдакъым, а дахагъэр дунейм къытенащ щӏапщэм и фӏыгъэкӏэ. Абы къыщынэжкъым. Абы иужькӏэ Къуэджэбердыкъуэр къызэӏыхьэщ абы ижыми, нэхъ хьэлъэ къэхъущ абы ижыми, и псэр итащ. Асыхьэту джэгуакӏуэ абдеж щысхэм уэрэд яусщ абы ижыми, а макъамэм техьэу. Ауэ мор иджыстрей музыкантхэм зэрыжаӏэнымкӏэ, мажорым тету япэ макъамэр яусауэ щытамэ, иджы минорым тету гъыбзафэу уэрэдыр зыхалъхьэщ абы ижыми. А уэрэдымкӏэ Къуэджэбердыкъуэ Мыхьэмэт щыщӏалъхьэжым щыгъуэ а уэрэдымкӏэ дахащ жеӏэ.

Иужькӏэ лъэпкъым набдзэ хуэхъуауэ, уэрэд дахэ хуэхъуауэ. Иджырей илъэситхукӏэ, илъэсиблкӏэ еджа дохутырхэм жаӏэм дыщӏэдэӏуу щытмэ, абы жаӏэращ, цӏыхум и фӏэщ хъур ӏэзэгъуэм и ӏыхьэ ныкъуэ мэхъу, жи. Абы ар зэрытеум. Абы и нэгу зэрызрагъэужьым, сэ сщӏэрэ, абы зэрыхуэлъэуджыджэм цӏыхум къару къыщӏелъхьэ, псэ къыхелъхьэж жыпӏэ хъунщ. Ауэдэу щыщыткӏэ, ар ауэ сытми зы мыхьэнэншэ гуэру джахьилыгъэм къыхэкӏауэ аракъым.

псом хуэмыдэущэ адыгэ цӏыхубзыр ӏэзэу щытащ. Япэ-япэкӏэ адыгэ цӏыхубзым куэд хищӏыкӏыу щыта удзыгъуэм. Езы узым и къежьапӏэр, узыр зэрагъэхъужыр. Фэрэкӏщ а фэрэкӏыр, а фэрэкӏым теухуауэ дахащэу Фазиль Искандер и зы повесть гуэр хэтщ, дахащ. Ар абы зэритхыр. Адыдыдыдыдыд, абы и дахагъыр. Фазиль Искандер дунейм зы телъыджэ тхакӏуэ тетам ахуэдэт ар.
Адыгэм и фэм дэмыкӏарэ гу зылъимытарэ щыӏэу къыщӏэкӏынукъым. Фэрэкӏ узым япэ дыдэу адыгэхэм ӏэмал къызэрыхуагъуэтам и хъыбарыр иӏуэтэжащ Мотрэ де ла Абри. Франджыр швед пащтыхь Карл и тӏасхъэщӏэхыу щытащ. Минрэ щиблрэ пщыкӏуз гъэм ар Кавказым къэкӏуащ икӏи иужькӏэ мыпхуэдэу итхыжыгъащ. Адыгэхэм егъэлеяуэ теплъэ дахэ зэраӏэр слъагъурт бгылъэ щӏыпӏэхэм нэхъри сикӏуэтэху. Гъэщӏэгъуэн сщыхъуащ фэрэкӏым лъэужь къызытрина абыхэм зэрахэмытыр. Итӏанэ, сыщӏэупщӏащ, а узыфэ зэрыцӏалэм ӏэмал гуэр къыхуамыгъэсэбэпу пӏэрэ жысӏэри. Сызыпамыгъаплъэуи, я щэхухэмкӏэ къыздэгуэшащ. Узым щахъумэнур узым кърагъэцӏалэрт, фэрэкӏым къищӏ шыныр ар къызыпкърымыхьам и лъым хагъэлъадэрт мастэ хаӏуурэ. Дыгъуэгурыкӏуэу сэ зэхэсхащ сызыблэкӏ къуажэм деж илъэсиплӏ-илъэситху зи ныбжь хъыджэбз цӏыкӏур фэрэкӏ узым къызэрырагъэцӏэлэнур. Япэ щӏыкӏэ ар ирагъэфащ зэхэгъэва гуэр, фохьэкӏуэ. Гъэгъуар и лъабжьэр и гъусэу ягъавэрт, фо хэлъу. Хъыджэбз цӏыкӏур бгъэдыхьащ, илъэсищ зи ныбжь фэрэкӏ къызэуалӏэу, зи щӏыфэр шын къищӏу щӏидза щӏалэ цӏыкӏум. Зы фызыжь гуэрым мастищ зэкӏэрыщӏауэ къищтэри, япэу сабийм и дзажэналъэ зэхуакум, етӏуанэу и бгъэ сэмэгум, ещанэу и бынжэм, еплӏанэу и ӏэгу ижьым, етхуанэуи и лъэгу сэмэгум хиӏуащ. Лъы къижын щӏидза нэужь сымаджэм и фэрэкӏым къыхиха шыным ар къригъэцӏэлащ. Иужькӏэ уӏэгъэхэм андзышым и тхьэмпэ гъущэхэр трилъхьащ, щынэ къалъхуагъащӏэм и фэ цӏыкӏуитӏым и щхьэ трипхэри, псори зэфӏэкӏа нэужь ар шхыӏэн хуабэм кӏуэцӏишыхьащ. Хъыджэбз цӏыкӏур хуабэу яӏыгъын хуейт, бжэнышэрэ псыкӏэ гъэва губгъэпхъ, къэрэзарэ, хьэнтхъупс ирагъафэу, фохьэкӏуэм, лъабжьэ ӏэфӏым, анзышым къыщӏагъэвыкӏа псы ирагъафэу. Фэрэкӏ зыпкърыта сабийр хъужа нэужь, унагъуэм хьэлӏамэ ягъавэрти, гъунэгъухэм хурахьэкӏырт, абы къикӏырт, ягъэ емыкӏыу я сабийм узыр зэрыпкърыкӏар, Узыншэ зэрыхъужар. Фэрэкӏ узым зэрыпэщӏэт ӏэмалыр адыгэхэм къагупсыса нэужь зэман кӏыхь дэкӏыжащ, дунейм нэгъуэщӏ зы щӏыпӏи абы ӏэмал щыхуамыгъуэту. Мотрей де ла Абри адыгэ бзылъхугъэр фэрэкӏым зэрыпэщӏэува ӏэмалым теухуауэ итхыжахэр иджа нэужь, инджылыз дохутыр Дженнер Эдвард адыгэхэм я ӏэзэкӏэм къытрищӏыкӏри, щӏэрыщӏэу къигупсысащ фэрэкӏым зэрыпэщӏэт ӏэмал. Дженнер и ӏэмалыр къыщыунэхуар минрэ щиблрэ бгъущӏрэ хы гъэрщ. Апхуэдэу, адыгэ бзылъхугъэм и губзыгъагъымрэ и зэфӏэкӏымрэ дунейр уз зэрыцӏалэм къригъэлащ.
Абы и лъэныкъуэкӏэ жыпӏэм псалъэм папщӏэ сыщымыуэм минрэ щиблрэ пщыкӏуз гъэм Абри де ла Мотрей итхыжауэ щытащ, фэрэкӏым ехьэлӏауэ Адыгэхэм цӏыху узыншэм нэхъ тыншу ар къеузын щхьэкӏэ, нэхъ тыншу ирихьэкӏын щхьэкӏэ фэрэкӏ къызэрырагъэуз щӏыкӏэр илъэгъуауэ. Ауэ абы къикӏкъым, а илъэсым щыгъуэ фӏэкӏ абы щӏамыдзауэ. Абы щхьэусыгъуэ иӏэщ, япэрауэ, зы анэ тегушхуэнукъым, зыщымыгъуазэ гуэр и быным кърихьэлӏэу ар хъу мыхъу абдей щеплъыну. Аращи, абы илъэгъуауэ итхыжар Абы ипэкӏэ темытхыхьаӏауэ аращ, армыхъуамэ, абы ипэкӏэ адыгэм ищӏэу щымытауэ аракъым. Шэч къытримыхьэжу, ар сэбэп зэрыхъуныр ищӏэу, анэм и сабийм апхуэдэу фэрэкӏыр къригъэузауэ щытащ. Абы абы ехьэлӏауэ, фэрэкӏым ехьэлӏауэ псалъэм папщӏэ Мэлбахъуэ Къэралбий абы хамэбзэкӏэ тха тхылъ куэд урысыбзэкӏэ зэридзэкӏыжри, Европэм псалъэм папщӏэ абы щхьэкӏэ фэрэкӏыр ахуэдэу адыгэм Къызэригъэувыӏэфым щхьэкӏэ Черкесское спасение жаӏэу фӏащауэ щытащ, жеӏэ. Аращи, дэ, хэт абы егупсысар, узыр ахуэдэу цӏыху узыншэм пкърыбгъэкӏ зэрыхъуныр, тыншу пкърыбгъэкӏ зэрыхъунум? Дапщэщ ар къащыгурыӏуар?
Тхьэрыкъуахъуэмэ мыгъэныбгъуэм къыраха уэрияуэ мэрайдэ, мамхыгъэм мыкӏущэм хырагъакӏэ,

Удзми, ӏэщми, жыгми, цӏыхуми, щӏыуэпс природэ жыхуэтӏэм щэ, а зы бзэра псоми къыгурыӏуэу щыӏэр? Узыми къыгурыӏуэу щытащи, къыбгурыӏуэ. Музыкэбзэм теухуауэ Гёте зы жиӏа телъыджэ. Там, где кончается слово, начинается музыка, жиӏа Гёте. Гёте дунейм, дуней псор и пэшымкӏэ щӏэкӏыу щытат атӏэ. Ар гъэщӏэгъуэныщэ, абы гу лъитэнтэ. Музыкэм и ӏуэхур аращ абы ӏэмал имыӏэу щӏэпщ уӏэгъэ хъуами. А лыс щӏалъхьэри, гъуэщэ удз щӏрагъафэри, адрей псыпцӏэ псори адыгэм щэ япэ-япэкӏэ Я дунейр щӏымрэ псымрэ уэмрэ пыщӏауэ щытатэкъэ. Пшыналъэр лъэпкъым и тхыдэ ӏэрымытхщ, сабий къалъхуамэ, нанэр гуфӏэгъуэ уэрэдкӏэ пожьэ. Гущэм хапхамэ, гущэкъу уэрэд жриӏэурэ егъэжей, гущэм къыхэкӏамэ, лъэтеувэ уэрэдкӏэ къэкӏухьыкӏэ ирегъащӏэ. Щашэкӏи, къыщрагъашэкӏи, нысашэ щауэишыж уэрэд жреӏэ. Зауэм ӏухьамэ, уэрэдкӏэ трегъэгушхуэ, къауӏамэ, щӏэпщакӏуэ уэрэдкӏэ егъэхъужыр. Зауэ ӏэнатӏэм лӏыгъэ зрихьу хэкӏуэдамэ, фэеплъ уэрэд хуеусри, и цӏэр мыкӏуэдыжыну дунейм къытренэ. Щӏапщэм и деж ар дэ гъуазджэ, щэнхабзэ жыхуэтӏэр, искусствэ, культурэ, урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ. Абы И пкъыгъуэ дэтхэнэри къызэрежьэр япэщӏыкӏэ зыгуэрым хуэсэбэпын, зыгуэрым хуэщхьэпэн ӏуэхукӏэщ. Псалъэм щхьэкӏэ сымаджэр тегъэун, узыфэр щхьэщыхын, гъэхъужын, сэ сщӏэрэ, мис апхуэдэ зыгуэр. Ауэ а джэгу абы щӏэтхэр, джэгукӏэ абы къыщежьэхэр, уэрэду абы щыжаӏэхэр, макъамэу абы къыщагъэӏухэр, ахэр псори ди, ди лъэпкъ культурэм и зы пкъыгъуэщ. Езы цӏыхухэр зэхуэсу абдежым зэгъусэу, зыгуэрхэр зыдащӏэу, зыдыжаӏэу зэрыщытам, абы и цӏыхур зыкӏэрешхэ. Абы нэмыщӏу нобэми зыми къыхуэпщытакъым икӏи къыхуэпщытэнукъым апхуэдэ щӏапщэм и деж сыт хуэдиз макъамэ дахэ къыщежьами. уэрэд дахэ абдежым щызэхалъхьами, е абдежым щаӏуэта хъыбархэм, къэхъуа гуэру абдеж щаӏуэтэжахэм къытепщӏыкӏауэ хъыбарыжь дахэ хъуами, уэрэд иужькӏэ джэгуакӏуэхэм яусыжами. Мис ар лъэпкъым и культурэм и къуэпсхэм ящыщ зы мэхъур.